era zisonse chifukwa choti mwana uja kubadwa umene lero makhala kuti kazi uja makhala busy kwambiri kuti ndizikhalapo ine afana ndizikhalapo ndikatere iyayi mwatewera ndikatere iyayi formula ona Kwa kulendo, kulendo,

Sasa kuyendanso mtauni mukumuopsa ndika 200 basi Oh, yeah. Tole sana.
Yeah, yeah, yeah, yeah. Sauzande. Tole sauzande. Ndio ati pakati wata? naye wala ukitseka gate tikufungusa Sido vigeti ndicho. ndimachi ndikuona ngati kuti atayiphedula kwa kwa sister wake chifukwa ndinakumana naye sindidziwe iye kuti sindili shuwa kuti anandiona Ah, koma ine ndinamuona. Kabeka chako

Ah, ine maona ngati choncho Si- sanandilongosolere koma ine mangoona ngati choncho koma zikhoza kuthekatu Eh. ndiye atabadwa Eh. Anakuti, eh, mwana wabadwa usiku so midnight Eh. atamakaona kuona mwana Ah. so zimera panja ndima Ali ndima. Uno ndi ndima ukuwala ko pamoja Eh. uyu pakati Eh, pa- ndiye ndikumaonanso kuti akumakhala nkhani zambiri zikumachitika Mm. akumakhala pakati pa zinthu zomachitika ndiye ndikapakati ndimze dzina lonalo ndi limenelija
Ah, okay. Eh, mzangu ali pamtendere mtendere wanga ndikusiyirani Ah, sukusangalala

Eh, hello. Eh, eh, ndikuchokera kolaliki kolalikira kwina kwake eh. Iyi inetu ndimada nkhawa ndi iweyotu kuti kodi uyenda bwanji koma ndisaname eh zulo lija nde wandigwira ntchitotu ine sindimayembekezeratu ayi so sindamwe mankhwalatu sindamwe mankhwala ndi mmene ndilili basi ndiye ndinabweransotu kwanu kuja zulo ndimafuna kuti ndinabwera kushopu kwanu kuja ndiye ndinampeza pali wina wake mnyamata eh, okuda choncho watsitsi lake lokhala ngati lopotapota chonchi ndiye ndinangobwerera ndati ah uyuyuyu tinayamba tadanapo nthawi inake mmene basi tinakumana ndimalalikira mmene basi eh, ndiye ndima- ndimadabwa kuti amene uja ndani ndi brother wako Ii. ndiye mistake-tu koma amene uja atawi- ataziwa sangawu iye uja ataziwa sangauze amuna ako ayi sikuti ndikudziwana naye munjira ina iyayi ine ndakukonda kuti iweyotu ayi chinachitika nchona zoti tsiku linalake ndili mminibus eh? ndimalalikira mminibus ee nde zinapezeka zoti iye uja anakwera mminibusimo nde nthawi yachopereka iye uja tinayambana naye Eh, zinapezeka zoti iye uja sanayankhule bwino etu ndiye a komano nditamuona ndinangobwerera ndinaona kuti a siziyenda bwino etu Eh, ah, papa basi ndili pakhomo nanga ndizipangaso chani ndizipangaso chani nanga eh, ah, koma ah, musadandaule ndikonzaso tsiku sitoloji yake ndiyomwe ija basi eh, ah, ndipanga zimenezo

mafuna hayi sindimafuna inoyo oh okay pali tsiku linalake mwana anabwera kwathuko basi pena kwatabwera nyumba anayamba mwana amandifotokozera mene matani mene mumakhalira kwanuko ati ndiwe munthu wamwano umapanga zako zachipongwe oh ende chibwerere nakuti kaya sunatani

ndiyetu koma chonde ndangokuuza ngati munthu wokukondera Mm. sizoti kumeneko muzikanena kuti amayi awo ujatu anabwera amati amati ayi chonde okay Wanga. ayi zikomo ndathokoza ndathokoza aneti Mm, okay ayi zikomo Mm, thanks.
ine ndingagwirizane ndi zinthu zopusa ngati zimenezo
koma iwe ndimesa unanditengera kumwe kuja ndiwe nanga ndimesa nachita kuzinga nanga nakata iwo aja